ọ mụ bụ Chief William Ugwu nke nke enyi
ekene gị daalụ mhm. biko achọrọ ka ị nyere aka kọtụrụ anyị akụkọ gbasara Ede Ọbara nakwa ka ha si wee dịrị ọ bụrụ na e nwe ndị sigasị ede ọbara wee gaa njem n'obodo dị iche iche ka i nyere anyị aka na ya bụ ihe Thank you.
Ewu mere ede ọbara na onwe anyị na-ele anya na Igbo niile sitere Israel dịka etu anyị si wee nụ anyị wee bata na obodo a na-akpọ Aguleri e kejishiche anyị bụ Ede Ọbara jebere Eha Amufu kampụa ebe a ka a na-akpọ agamede because of Ede Ọbara ka a kpọrọ ebe ahụ agamede ndị nna anyị ahụ sị na ebe ha na-aga abụ ebe chi idide chi idide ị ma ihe a na-akpọ idide ọ bụ worm na-adị ezigbo ogologo na-esi n'ala apụta ma ọ bụ na mmiri ebido hmm. anyị wee si ebe a ma kulie bịa na Obiagụ Eha Alumona oge ahụ na mmadụ ebighị ebiro nso ọ bụ ndị ede ahụ discover eri mmiri ndị ebe ama akpọnga ibede akpọnga ibede a sị mba na ha erubeghị ebe ha na-aga anyị ncha ọ bụ anyị ọ bụ Edem Alị ọ bụ Ozi Edem ọ bụ Akpa Edem ọ bụ Obimo ọ bụ Leke anyị na Ekwegbe si mana ofu anyị si- anyị na ehe si na nne Anyị si- mana ndị alile m na-akpọ gị bụ nna mbala ọzọ anyị jara mapụta bụ nke ahụ dị n'Opi agbata amụzụ bụ amụzụ dị n'Ede Ọbara na opi ka a na-akpọ eh, ụmụnta ụmụnta opi ụmụnta opi na amụzụ ofu nna mụrụ ha ndị a- ndị ahụ because of migration ndị ahụ laba opi anyị ma laka Ede Ọbara ha ya ada alụ ha di na nwunye ma ha ada alụ ndị be anyị di na nwunye because na ofu nna mụrụ anyị

Leke laba Leke Ekwegbe na ofu nne mụrụ anyị na ehe Ekwegbe Dike ma anyị anyị bụ Ede Ọbara Dike ọ kwa ị na-aghọta etu a ka anyị si wee relate ya ee anyị nwere mmọnwụ arụsị dị iche iche na be anyị anyị nwere Ohe Etere Ohe Etere a bụ ekw- etere a bụ ekwọta nwere ndị a na-akpọ ụmụazoke dị n'ede ị ga-eji ebe ọzọ na-amata abaka bala dị n'ede na-eji ebe ọzọ aka dịka etu anyị si kwuo ị bịa n'ebe anyị bụ amụzụ anyị bụ ndị na-akpụ ụzụ akpụ ụzụ n'ede ọbara niile anyị bụ ndị na-akpụ ụzụ ụzụ bụ eka ọrụ anyị ee ndị ụmụọka na dibịa bụ eka ọrụ ha amama dị n'ede na dibịa bụ eka ọrụ ha ee ụmụ oho n'ede na dibịa bụ eka ọrụ ha amaezike ije na amaezike mere amaezike uwelu ma amaezike ụmụ ala dibịa bụ eka ọrụ ha ụmụọka ekwuwe m ụmụọka ma ị bịa na ndị a lile na-ada dibịa na ndị bụ onye isi ha bụ amaezike bụ onye isi ebia ebe anyị ma ị bịa na ebia anụma a na-ekwu na anyị bụ ndị na-akpụ ụzụ na historically na ọ bụ ụzụ nyere ebia ikike dagide onye nge oti mmaga oti ya di- ebia na-eji Mm. onye nye gị ike ya mebi ha o mmebi ka ịda ịmara bịa gata mba a na-akpụ ụzụ mega ekele gị eme gị jegodo eze onye na ị ga-azọta onye ahụ ị ga-ekele ụzụ maka na ụzụ bụ ụzụ na-akpụ ma anyị amaghị ma ọ bụ ya bụ chukwu maka na ime obuzo ahụ na ya bụ ụzụ o nwere oge anyị bụ amụzụ anyị bụ amụzụ bụ oke obodo ọkụ ya aghọta mm. anyị si ndị ka anyị nọ n'ọrụ maka na mgbe ahụ na ụzụ iweta iweta ọgụ si merume niile na emerume niile na iwela anyị anaghị ana mmadụ ego ọ bụghị maka ego oge ahụ anyị si ndị ka anyị bụ oke obodo ji akpụgide ụzụ ụzụ ahụ bido gbugide ndị be anyị ọ bụ ka anyị jere na eha ihe ndị be anyị na-agba oge ahụ bụ eha na ọ bụghị kịta a ga na-eme nke a na nke ọzọ ejere eha ọ sị na ọ ga-abụghị m ekpochitere ihe anyị ga-ahụta ndị be anyị ga-ekpochite obodo mbala ahụ na-etere m na-agwa gị bụ oke ọhụa ọ bụ anyị bụ oke ọhụa ọ bụ anyị bụ oke ọhụa na-etere bụrụ oke ọhụa n'ede ọbara mgbe mụ na ụmụ apụtakwa ma ga na-aza nkenke enyi o nwere kilo o nwere mgbe a na-agba otu o nwere otu a na-agba ihe m mbere aha m n'oge ahụ bụ bụ agụ ekwe eje mba one ọfụdata otu ya bụ aha m n'ebe ahụ ma arụrụ m ọrụ oyibo mgbe m kwara tailor ndị anyị savụrụ bụ ndị ọcha oge ahụ na- amara oge ahụ na-adị m ọcha na ọ bụghị kịta o. anụ anyị che ụfọdụ chere na ọ bụ ndị ọcha m mgbe m jeje nkụzi na-echere na ọ bụ ndị ọcha ahụ mụrụ m amaghị na ndị ahụ bịara bụ ndị fada adịghị ha amụ nwa echara o mere ebe a na-akpọ echara ụmakashi na nsụka ọ bụ ọhịa ọhịa ma ọ mụ na ozuoke ọha mepere agụ na-aga ekweba kịta na ya na-akpọ nụ ya bụ Urban Girls ọ ga-abụzi nnukwu ụlọ akwụkwọ ọ bụghị primary so Ede Ọbara n'ime nsụka local government bụ oke obodo n'agbanyeghị ka anyị ha na ọ bụ nnukwu oke obodo ga- agaghị e- anyị ga-aga anyị ga-ededa ị ga-eji nwayọọ mana o meghị iji chọọ anyị ga menu ya mana iweta ọgba- ibute ọgba aghara na eka yiri ya bụ ndụ Ede Ede Ọbara na eshi nwanne eshi nwanne eshi na ọfụma mana ibute ọgba aghara na eka ji ala anyị ji ọhọ alụba anyị ji ọha ihe a na-etu anyị bụ na mmedo adịghị n'ụzọ ka ị bụ onye imo ị hụ onye Ede Ọbara na ọ bụghị were nwayọọ akpatụla na ọ kpatụrụ ya bụ ndụ anyị obodo nna m kichin ga ha bụ Like bụ Ukehe bụ I mean ekwegbe please bụ edem edem ala Ozi Edem akpa edem ndị a niile na ije ha n'ebe ahụ sị na ya bụ onye ede ọbara be gị ka ị nọ anyị mara onwe anyị ọkụ na aghọta So, na mm,

those days anyị na pride onwe anyị as na ama akwụkwọ I made it a compound name Samuel's pride okay.
mana real name Ugwuanyị Anike
aha Igbo onye aha Igbo Ugwuanyị abịazụkwa n'ihe gbasara Ede Ọba anyị na-abịa ọsọ anyị nwere 52 villages mm.

out of these 52 villages uh, by hierarchy anyị nwere igwe onyishi and every village nwere his own name enyere nri hmm. bụ onyishi Ede as a whole ndị a bụ ndị eze

ụmụ ogbe na abụ maka na ụmụ idu bụ a family a family lara ebe ahụ Ka ngwa maka ụmụ idu na ị na-ekwu this ụmụ idu ụmụ ogbe bụ one but due one, to one village oppression
ụmụ ogbe eriọm due to oppression nwetazi ụmụ idu ụmụ idu ala na onye gbagharị nwanne ya na-eme n'ihe ikpere nwoke ike megide emegide o si ebe ahụ gbalagharị ala na-enye ụmụ idu abụghị a na-akpọ the original of ụmụ ogbe ọ bụ ụmụ ọ bụ ha na ha abụghị village na ọ bụ ha na ụmụ ogbe bụ village ma ihe ọ gwara gị ọ sị gị ụmụ ogbe eriọm bụ migration na bọshị ede kejiri ihe ndị na ama ije dị gị maka na mụnwa bụ kịta bụ eriọm eriọm ahụ ị bịa na amụzụ na-emere eriọm ma eye ma eze chime ma ogbo eze chime na amụzụ ee na amụzụ okay ọkwa ị na-ahụ mm. asị m gị na-emere eye mee eriọm mee ogbo mee eze chime mm. mee ụkwụ itodo mm.

na ha dịrị isi bata mmadụ ebe ahụ mmadụ ịnọ ịma na ka ụwa si wee kwụrụ hmm. na ya ma mgbe ndị bido chere ha bụ spirit hmm, ọkụna ha ghọta adịghị isi gbadata
mmadụ na-agbadatabeghị hmm. ọkụna ha ghọta mmadụ na ahụ gbadata nke amama bụ onye isi ihe amama ọkwa na ha bụzara ndị edenta na a na-akpọ ede elu

i rutekwe na ikwere ahụ ọ dara okwu asị kọwara ka anyị gwada one boy ji ọrụ ịba an old man kọwara ya igiri ọba ya yes ya bụ adị na ikwu.
kọwara na akọwara na kuchie ndị ọzọ dịka the first autonomous I mean, authoritative ruler yes bụ ugwu ọbayi onye amaegbu Eh, ugwu eze eze
onye abakuru bụrụ eze idebili mana onye bụ onye isi ịna na ọ na-asakụ don't want to don't want to belabour him nke uche ede nke ụmụ idu a hmm. nke bụ na ọdọ ekwucha ọ bịa ọ saa ya na na ile etu a ka ede si wee makọta bụrụ na mana ọ ga-adị ọyị ị nye anyị date i ji bịa ka anyị look for more hands to give you more information Okay.
si na ọba m gwara abịala ọ bụ onye isi Mm. next Onye teacher dị onye onye amaegbu. amaegbu ede enu Ede ukwu. ede ukwu the, the oldest person there.
And I know they will have more stories for you. Yes. You see? daalụ em, ekelekwa m unu kene ma ọmarịcha nkọwa a na-akọwa na nke a dị juru m anya maka na m, kọleji ihe gbasara anụ maka ụmụ ezechima Yes. anụ maka ikwerre Yes. achọghị m ịma ya aka ebe a ka anyị jegoro na ebe anyị ejighị abanye taba ebe ahụ maka na m, ya bụ okwu gbagote Em, achọrọ m ka m mara es- em, kedu gasị obodo ndị si ede ọbara enwego ndị nna anyị kọwara mana enwe obodo si ede ọbara wee gaba i- ije dịka kogi maka na enwe ndị anyị chọpụtara na kogi a na-akpọ ndị avrugo ha wee na-agwa na ha nwere connection na ede ọbara biko si kọwakenelụ anyị ka ya bụ ije si wee gaa enwe ndị eh, ndị avrugo uh-huh. eh, na-akọwa na enwe ka na njem ha bido na ede ọbara wee pụọ na edem wee gaba uh-huh. si na ede ọbara baa edem si edem nke ọtụzụ ya babakwa avrugo bụzi ara avrugo ọkwa ị na-aghọta that is migration ahụ m gwara gị na ndị ke were ị hụgo ọbụkpa o nwere mgbe ndị ahụ batara na-atụgidere ọkpe that is band dị n'iche n'iche ndị ọ- ndị ọbụkpa soro tụọ ọkpe ọkpe nlede ede ọkpe mana ọ- ma- ma na esighị ebe anyị ọ bụ na anyị na ha mere good contact ha wee meme ka ọkwa ị na-aghọta ọbụkpa nụnwa m na-agwa gị ha

ndị ndị nsụka couldn't pay their eh, require- the requirements were ala wee tọọ ntọ wee nye ha ya bụ ebe ndị ede bu ebe ahụ kịta iru ebe ahụ asị kedu ebe a na-akpọ eh, de- de ebe a ka he- ndị be anyị ede bụ, de- mba ahụ na nsụka na nsụka aludele isi ebe a na-akpalu na sọsọ ndị ede bụ ndị ebe ebe ebe ahụ ma ha enwe ma ebe true that ha ka ha si wee mere
daalụ enwere aha ndị ị kpọgasịrị aha m chọ ka m tinye aka maka na m- anyị na-enweta ozi na mba

fụrụ eze mecheri ga na-akọ akụkọ mana nlata ya adịghị easy ọkwa ị na-aghọta so na ezechima a bụ na be anyị gara gara ebe ọ dụ ndị a shile ebe a ma shi ebe a fụa ma na eshi na ede fụ abaka A- that is ka emegide migration ọkwa ị na-aghọta. na ọ bụ migration a migration a mere na agbasasịa mmadụ amaghị gị mmadụ emeghị easy relation ayọm ndewo ndewo ha si be anyị be anyị amụzụ bụ ezechima ha si be anyị amụzụ Okay. ezechima ha si ezechima si amụzụ kpamkpam amụzụ amụzụ amụzụ amụzụ wee pụọ yes Hmm.
ya bụ okwu eh, na-agbagote maka na mm, ihe ije ji kọwanụ ha gwa na na amụzụ dị n'ede ọbara ọ bụ ofu ofu village n'ede ọbara agwago m gị ole okorudu mebe ha ndị ichie anyị ya bụ onye nwoke mbụ mụrụ ndị a m kpọrọ gị aha ma ndịkom ise ọkwa ị na-aghọta Yeah. ichi bụzi

or the century oge ha nọba na amụzụ m ka anyị chọ ka anyị ka anyị were ya merge ya with information a na-enweta na movement ndị oge eze chime na anatazi because anyị chọpụtara na eze chime nọcha bini mgbe e nwebara agha idu na ọba ọ chọba nnata wee kwụsị na obior delta state E, enwe nwere ike inye anyị nkọwa mgbe ndị amụzụ bịara ebe ha nọ kịta na mgbanụ nwoke mụrụ eze chime mgbe ọ hapụrụ ee ee nkọwa m na-akọwa gị na-agwara m gị sị gị na migration bụ ndị a batara ebe a na ya amaghị ma ha bụ mmadụ ka ya amaghị because na a na-agụ ha n'ofu n'ofu na ada agụ ha ebu ha ma ha bụcha mmadụ na ọ bụ oge migration ka ha batara Okay. bụ ede ọbara Mm. ede ọbara ahụ dị dịka etu o si wee kọwa gị Mm. ọ gwago bụ 55 villages Mm. na ị bịa na 55 villages ahụ na o nwere ndị mmekiri ya bụ the villages Okay. ọ bịa na- na ed- eh, na ede ọbara na nke anyị na ọ bụ okorudu mebe ndị mmekiri anyị mụrụ mmadụ ise a m kpọrọ gị aha Okay.

a na-akpọ ibede ọkwa ị na-aghọta kpatara a na-akpọ na ibede ma anyị ibede ma ya adịghị oge oge mmadụ gbagotegidere gbagode gbagide ofu onye na be anyị na be anyị amụzụ sịrị na ha ga-eje je claim that place na ọ bụ na ọ bụ mmụnye ede ihe mmụnye dị be anyị ede kpamkpam bụ ohe ohe bụ mmụnye dị be anyị ma amụzụ bụ ọdụ ohe ohe ana m anụ maka ohe enwere enwe mmụọ O na-asụ nwere o nwere ohe ọzọ dịkwa na nsụka Okay ohe nsụka dị ma ohe Okay. ede- ede nke ọbara bụ na be anyị amụzụ Okay Ee, ihe a bụcha mmụnyi mana ọ bụghị mmụnyi na-asọ nnukwu dịka etu mana ọ bụ mmụnyi na-eke obu a sị na ndị ọcha batara be anyị si na mmadụ meketa egwu mee na ọ na-atụfu ndị ebe a niile

mmemme emume eji malụ ede ọbara okwu ga mbụ m na-agwa gị bụ na-esite jire na anyị na-eri egba ala ede ala be anyị ahụ na anyị na-eri egba hmm. anyị na-eri egba ọmabe ihe a bụ generally ede lile na-eri egba ala ede na egba ọmabe ede lile nwere ọ kwa ị na-aghọta ọnwa ebọ na ọnwa isii na ede ukwu na-eri ọnwa isii ma ede nta na-eri ọnwa ebọ ka anyị na ha wee jekote bọchị ọnwa isii na-abịagide ha ebe anyị bọchị ọnwa ami- bọchị ọnwa isii na anyị ejegide ebe ha bọchị ọnwa ebọ na-abịagide ha ebe anyị egba ha bụ egba ede lile nwekotere a na-eme eri ndị ushi ọ bụghị kịta ụka mebi ndị ushi bụ ihe a na-akpọ ndị ushi bụ each each nwoke mbụ n'each village nwoke mbụ mụbara village ka anyị na-akpọ ndị ushi a na-eri egba ndị ushi ma mkpụrụ niile na-eri egba ndị ushi keke a naghị erikọta nga ọnụ na mgbe unu na-eri nke unu na-eri ya mana ọnwa ebọ na na-erikọta nga ọnụ ọnwa isii ọnwa isii na na-erikọta ọnụ ọ kwa ị na-aghọta ede ukwu na-erikọta ọnwa isii ọnụ ma ede nta na-erikọta ọnwa ebọ ọnụ mana ị bịa na ndị ushi na each village na-eri nke gị bụ nwoke mbụ mụbara ya bụ village ọ kwa ị na-aghọta hmm. o mechara anyị eribe edevelopube ribe egba chukwu ihe a na-akpọ egba chukwu egba chukwu na anyị niile na-eri ya ụbọchị egba chukwu na-adị anyị niile na-eri ya ma ndị a ma ndị a anyị ka na-eri egba chukwu oge ahụ Okay. ọ kwa ị na-aghọta so eh, etu a ka mụ Ghọta. Nna A- a- a na- anyị na-eri egba a- iri egba ala ede na onye ọbụla na-eriri egba ala nke be nna ha mgbe ọ ga-eri bọchị masịrị ya anyị ma bụ ndị ahụ na-akpụ ụzụ na anyị na-eri egba ụzụ ọ kwa ị na-aghọta ndị be anyị kwuru sị na anaghị aga eze anaghị aga egụrụ n'ihu ma a gaghị aga n'azụ a na-anọ na corner ọ bụghị na ọ kata egụrụ ga na-akpụ ị gata n'azụ ma ọ bụ gị na-akpụ ị gata n'ihu mba anyị amaghị ụdị spirit ọ nọ na ya o. So, ihe a bụcha egba a na-eri be anyị
na enwe nke etiri anyị enwe ihe okwu inwe ike itinye na ihe ọ gwara dịka emume na gasịkwa ihe ndị ejigasị mara Ede Ọbala
ọ gwago gị maka ebịa na ọbịa na ebịa na ndị ede eji mara ede te ndị na-ada te ndị ga ga ada na ikpoko ala ede na ihe gwara eka ga-adịga ọcha na onye ọbịa na-eme ọkwa ị na-aghọta ihe mụ sị gị na onye bịara be anyị jiri nwayọọ bata ga-eji nwayọọ wee meta ihe ọ chọrọ ma gị labe mana ị chọba n'ụzọ dị aga na nsogbu ya dị n'ọnya n'ebe a bụ ala nsọ ekele m gị daalụ na ya bụ nkọwa na-edo anya maka na ihe butere anyị bụ na um, anyị jebere njem wee chọpụta na e nwegasị ndị mba si na Ede Ọbala wee mụghasị aka jegasị ebe ndị ọzọ anyị wee sị ka a bịa jụbe isi ya ọzọ anyị ga-abịarute anyị ga-erute na ya bụ obodo a kpọrọ Ụmụ Ezechime ka anyị nwee ike jụlụ ese malụkwanụ ihe ndị ha na-emegasị anyị nwee ike iji nelu anya na um, ebe ndị anyị nwetagasịrị ụmụ Ezechime nagasị mpaghara mba ndị nke ọzọ anyị kene gị nna anyị na nkọwa gị ọzọ dị ka ibe ya bụ ka ị nyere anyị aka n'ịgba ụmụ okorobịa na ụmụazị ume ihe gbasara itinye uchu na ịfụ onye igbo ka onye igbo ya na ịkwalite ihe gbasara igbo na omenala igbo daalụ
ihe gbasara igbo na omenala igbo na kịta ka ya bụ omenala Igbo na-adịghị ụmụaka niile kịta ya bụ omenala ha chọ- ama m ama m ka ọ ga-adị o maka ndị ọ- ndị ọcha konere azụkwa anyị mana ihe ga-esi ike n'ọdịnihu mụ na ụmụ enwe ike kama na ihe m ma bụ na ndị young boys kịta young boys a tiri aka na omenala nke ga-eme ka a na-eme kịta omenala Igbo omenala Ede ọ bụrụ na ị bịa ụbọchị Ọmabe Ede ji ada eh, na omego mba ala na Ede ka amụzụ egbe a ga-agbagide egbe isi ndị a na-eme onye anyị gwa gị na anyị mkpụrụ ama anyị na-agba hmm. anyị mkpụrụ egbe ọ bụrụ na ọ bụgo na anyị meri ndị welitere isi na

ọkwa ị na-aghọta Yes, sir. kedu ihe anyị ga-eji garị ka ọ gị na-asụ n'asụsụ anyị ka a sị na gị bụ onye mmadụ ibe doctor ọdụ before doctor abịa o nwee gị ịbịa na ede a ezi ezi ihe ga na-eme gị onye be anyị o nwere o nwere onye be anyị fụrụ ọrụ ọgụ na ndị ndị ndị ekeke ibe Enugu side a sị na onye Ede n'ebe a o si gị n'ebe na-ada dibịa o ime gị na-eme nwaanyị a sị na onye Ede na so eji ekume maka a maara anyị na mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ eji ekume ihe o mere bụ ọ ma- o meghị ihe gbasara ofufu ọmụmụ ma ọ maara mana ọ bịara kee ala Ede si adaghị anụgwọ na-asị ya je Ede je kete akwụkwọ nụ ha sị ya ka n'ihi ya adịghị eme m ahụ ma anyị ahụ mụ ama Mm. o nweghị ihe ọ maara but n'ala Ede eh? ị makwara gị ma bịara Ede Ọbara ị maghị mgbe ị nọ ị maghị ebe ị nọ but ala Ede na ekpani ọ bụrụ ezigbo ije bụ ịbịara eh? ma efe eti ị ga-ama bụ ịbịara ebe a. Nse. Nse. ọ ga-adị gị mma ise na daalụnụ daalụnụ ekene m unu ekenekwa unu ọzọ sị ka m kenekwa ọzọ kenekwasị na ọmarịcha ohere unu nyere mụ na unu nọ karịa ya bụ nkata dị mkpa n'ala Igbo maka njikọta na ịmata ebe ndị Igbo si wee na-aga njem na ebe ha nọgasị em nkọwa unu kọrọ anyị edogo ya anya nke bụ eziokwu bụ na anyị ga-amalite njem ije nchọpụta na ihe gbasatara Ụmụchime nakwa Ikwere na ebe ha si wee gasị na Obimo maka anyị chọpụtara na ha bụ obodo nọgasị na Nike Nike. yes eh, na ndị- amụrụ chọpụtara na ụmụnna anyị nọgasị ya bụ obodo dị iche iche mana em, a na-eneghara ha anya nke mere o ji mee ha ụfọdụ n'ime ha na-agọnarịzi na ha abụrọzị Igbo ya mana m, na nkọwa ya kwa na oge dịka oge a anyị na-amalite njem ije ka kọwara ụmụnna anyị ebe ha si bịa nakwa ndị ha bụ a sị m daalụ na ọmarịcha ohere a. a ka m bụkwa Obinna Chukwueze nwa Obiala ee ọ ka bụ na Ezumezu ya TV ka m si wee na-ezite ozi ya a sị m Chukwu gozie anyị ọ ga-adịrị anyị Daalụ. mma.